ni ala ye bi jira an na sa an b'o ala fo ni k'a barika da i fana maa minnu kɔ ka dɔ kɛ ala k'u dayɔrɔ suma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ala ka ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ sani u ta saya don cɛ ayiwa anw fɛ bɛnde la yan jɛkabaara de bɛ yen ma ɲɛmaa bɛ ka koɲɛw kɔlɔsi n'o ye jan sako ye ma nɛgɛw kana fɛn bɛ sakolakaw bolo fana jɛnɛba ka musa ma anw maa naani ɲɔgɔn sɔrɔ danbe kɛnɛ kan hali bi ne yɛrɛ ye karimu sanogo ye kasimu watara bakari ma awɔ balo n hakili la anw de bɛ deli ka kɛnɛ in sigi o tuma an bɛ lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔrɔlen bɛ an na nin waati in na an y'o fɔ n ko danbe kumaw ayiwa maaya kɔnɔna kow de don ma hali bi cɛw ta tɔ b'an bolo bi kuma min bɛ fɔ cɛden ye sanni i ka furu kɛ ayiwa o kuma tɔ b'an bolo bi su in na ni waati m'an dɛsɛ an na o tɔ lakali lamɛnbaaw ye ka se ka faamu sɔrɔ a la nka an b'a ɲini nɛgɛ karamɔgɔ fɛ a ka ton bila fɔli kɛ an ka ton bila an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ minɛ waati in na sa an tun y'a bila da minnu na an bɛna a ta yen maakɔrɔbaw tun bɛ kanɲɛ mugan ni wolonfila fɔ cɛden ye sanni i ka furu kɛ ɔ o kanɲɛ mugan ni wolonfila an tun ye tan ni saba fɔ su in na an b'a ta tan naani na ka taa a fɛ o tuma maaw ka da la k'a fɔ donkan bɛ kɔmɔ na donkan bɛ ɲa la donkan yɛrɛ bɛ tɔn na donkan bɛ diinɛ na ɔ olu kɛbaga ninnu bɛɛ bɛ bɔ furu min kɔnɔ a tɛ se ka taa kɛ ko donkan t'o la dɛ hali ni bi don mekanisiyɛnya la kan dɔ de bɛ f'i ye o tuma n'a taara ye k'a fɔ ko sɛbɛko ko kan tɛ fɔ maa ye o la a denni furula ka d'i ma ten dɔrɔn a kasi ma ka gɛlɛn dɛ ɔ n hakili la tan ni naaninan maakɔrɔbaw kumakan na o b'i bolo nin waati in na bɛ n bolo nin waati in na ɛɛ maakɔrɔbaw ka kuma tan ni naaninan de tun ye ɲininkali min kɛ cɛmannin na yanni muso ka don i fɛ yen ko yala i na se ka taa to ka pan i muso ka jalaki dɔw kan wa ni cɛ min bɛ pan a muso ka jalaki dɔw kan a kana a tɛ muso minɛ jalakiw bɛɛ ma ko o bɛ mun ɲa a ka furu kɔnɔna na maakɔrɔbaw tun b'a fɔ ka da mun de kan
an y'o fɔ musow ka jate dɔ in na bawo misɛnya kojugu dɔ bɛ yen o man ɲi ni i ka misɛn kojugu ayiwa a man nɔgɔn ayi mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo fɔ a ka sɔrɔ i bɛ pan ko dɔw kunna ɔ ɲininkalikɛla ko yala i na se ka to ka pan i muso ka jalakini jini dɔw kan wa a fɔra ten bawo n'a fɔra ko i ni mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ hakiliw tɛ kelen ye y'a dɔn musow ta kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ cɛ hakili ka bon ni muso ta ye ni maa min sigara o la san mugan bɛ cɛ n'a muso cɛ n'a y'a sɔrɔ kɔrɔya kun ye ɲɛmajɔ ye cɛ kɔni ka kan ka ɲɛmajɔ muso ɲɛ o tuma n'i ma to ka pan kuma misɛnmanin dɔw kan aa a ka ca la a tɛ nɔgɔya o tuma ko maakɔrɔbaw b'a f'i ye ko yala i na se ka to ka pan i muso ka jalakini jini dɔw kan wa k'a kɛ ko ni jini o ko ni jini kuma caman aa o furuso fana man di maa bɛ sɛgɛn kojugu i tɛ se ka foyi muɲu i tɛ se ka pan foyi kan i tɛ tɛmɛ kan n'i ma da don o la aa o tɛ furu diya ye o tuma maakɔrɔbaw tun bɛ min fɔ tan ni naaninan na ko i ka to ka pan i ka muso ka jalaki dɔw kan walasa an na maaya kɛ an bɛ taa tan ni duurunan ye tan ni duurunan o de ye ko yala i na se ka to k'i muso kalan fɛnw na a tɛ minnu dɔn wa
kuma bɛ e de bolo ka to k'i muso kalan fɛnw na a tɛ minnu dɔn i n'a fɔ k'a lafaamuya fɛnw na fɛn minnu ni a tɛ o kalama yala i na se ka to k'o kɛ i muso ye furuso kɔnɔ wa muso min cɛ min sera ka to k'o k'i muso ye a bɛ mun ye i ka furu kɔnɔna na ni cɛ min dɛsɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya jumɛn bɛ i ka furu kɔnɔ ka to ka i muso lafaamuya ɛɛ i n'a fɔ i ko an bɛ tan duurunan de la. tan duurunan. aha ko ɛɛ ka to ka. e ka segin o yɔrɔ kan. ka to k'i muso lafaamuya fɛnw na a tɛ minnu dɔn. ka to k'i muso lafaamuya fɛnw na a tɛ minnu dɔn. n hakili la o bɛ bɛn adamadenya kɔnɔ. i ka t'o la.
ɛɛ ni i ye jateminɛ kɛ. i b'a ye k'a fɔ ɛɛ fɛn caman bɛ furu kɔnɔna na. misali la n'i ye diinɛ yɛrɛ ta e bɛ se ka muso dɔ furu a tɛ seli ɲɛdɔn a tɛ ayiwa selijitaw ɲɛdɔn ayiwa fɔ i ka to k'o dɔw ɲɛ jira a la ko ka to ka fɛnw jira muso la a tɛ minnu dɔn o tuma diɲɛ kow b'o la aw ka diinɛw b'o la aw ka ayiwa baara taabolow b'o la en tout cas to ka muso kalan fɛnw na a tɛ minnu dɔn bawo o de b'a to i n'a ka hakililaw bɛna don da kelen na tuma dɔ la hmm. bawo n'i ti a ɲɛ jira foyi la ayiwa a bɛ to kunfinya la i bolo ɔ eh, nin bɛɛ bɛ jate maakɔrɔbaw fɛ mun na bawo u b'a kalama ayiwa ko cɛ de ka kɔrɔ ni muso ye fɔ yɔrɔ jan ɔ a mana kɛ cogo o cogo hmm. ayiwa a ka adamadenya kow kɔni e de kɔni bɛ olu dɔn ka tɛmɛ muso in kan o de la u ko ko i ka to k'i muso kalan fɛn na a tɛ minnu dɔn ɔ n hakili la ɛɛ ni cɛ min b'o kɛ a bɛ bɛn de jidi i ka ɛɛ furuso kɔnɔ a tɛ bɛnbaliya fɔ abada. tan ni wɔɔrɔnan o b'an bolo nin waati in na o de ye ko yala i na se ka i muso teriw ani muso somɔgɔw kungo kɛ i kungo ye wa.
ɛɛ i n'a fɔ ka i muso teriw ani a somɔgɔw kungo k'i kungo ye. ɔ ni terimusow ma caya kojugu n hakili la Eh, maa bɛ se ka dɔw kungo dilan ɔ maakɔrɔbaw kɔni nin ka ɲininkali don nka n'u ye ne kɔni ɲininka ne bɛ min f'u ɲɛna ne b'a fɔ a n'a terimusow ma caya kojugu ɔ bawo mɔgɔ ka kan k'i muso terimuso kungo k'i kungo ye k'a dɛmɛ c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a fɔ n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka k'i fɛ a bɛ maa min fɛ i b'o ko diya i yɛrɛ ye ni mɔgɔ min kanuba man d'i ye a yɛrɛ dun ka d'i ye aa n'i y'a kanuba k'i jugu ye a mɛn o mɛn a yɛrɛ bɛna k'i jugu dɔ ye o de la maakɔrɔbaw ko ko i ka i muso terimusow n'a somɔgɔw kungo k'i kungo ye bawo cogo o cogo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛ na a ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kanu o tuma musow yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kanu cɛw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kanu ni muso kɛra mɔgɔ min fɛ n'e ko kolokoto e t'a fɛ k'o ye kun dun t'a la tuma dɔ la i nege bɛna bɔ e muso la o tuma ko yala i na se k'i muso terimuso kungo k'i kungo ye wa ɔ nka bi bi in na an ka musow fana o dɔw teriw ka ca kojugu ah, n'a taara ye e ni fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn dɔn o y'i terimuso ye o ka denkundiw n'u ka fɛnw ah, dugujɛ o dugujɛ terimuso dɔ ka denkundi bɛ yen aa ne hakili la ni teriw fana taara caya kojugu a man nɔgɔn dɛ o tuma teriya maaw bɛ ani dɔnmaya ni jɛɲɔgɔnya ninnu bɛ don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ olu tɛ kelen ye hadamaden bonya o bonya ayiwa i man kan ka tɛmɛ teri fila kan danbetigiw fɛ yen kɔni i teri man kan ka tɛmɛ fila kan fiyewu i bɛ sigida min na ɛ n'e teri gɛlɛn mɔgɔ naani mɔgɔ duuru e bɛ se kɛ danbetigi ye olu bɛɛ bolo i bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye olu bɛɛ bolo ɔ ko teriya fana hakɛ de b'a la ɔ ni muso teriw taara kɛ quartier maa bɛɛ ye ne ma d'a la i na se k'o bɛɛ kungo dilan dɛ o tuma musow fana ka teriɲɔgɔnw dɔgɔya ɔ nka cɛw fana ka hakili to a la ko ni i ye muso kanuɲɔgɔn bɛɛ k'i jugu ye i ni muso tɛ ja a terimusow ko don koyi n'o tɛ n'a ye cɛ kɔni yira i la ko ale teri y'o ye o ye nkalon ye ɔ an kɔni fɛ o tɛ tiɲɛ ye dɔnnibaaw y'o fɔ an ɲɛna ko teriya o tɛ cɛ ni muso cɛ teriya tɛ muso ni cɛ cɛ ayi o tɛ se ka kɛ balimaya ou bien ayiwa ɛɛ eh, adamadenya sira wɛrɛw o de bɛ se ka fɔ kɔni ɔ nka n terikɛ de ye nin ye foyi t'an cɛ teriya don nkalon don nkalon don ɔ a mana mɛn kɔni fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ ɔ o tuma o la ɛɛ eh, maakɔrɔbaw tun b'a fɔ ɛɛ eh, kamalen ye ko i k'i muso somɔgɔw a n'a terimusow kungo k'i kungo ye o ma sɔn k'a fɔ a terikɛw dɛ a terikɛ kɔni i t'o kungo k'i ta ye i b'o kɛ kɛlɛ de ye o tuma maakɔrɔbaw tun bɛ nin fɔ kamalen ye sanni muso ka d'a ma tan ni wolonfilanan o b'an bolo kɔrɔ nin waati in na o de ye ko yala i b'a kalama ka to k'i muso dɔ lafasa i muso dɔ kɔrɔ ni caman b'i bolo k'o bɛ fitinɛ caya furuso kɔnɔ k'i b'o kalama wa a b'o kalama dɛrɛ bawo a yɛrɛ lamɔna sinamuso du min kɔnɔ a y'o ye ka ban ni i bɛ sigi muso dɔ kɔrɔ n'ala ye caman bɛ ye garijɛgɛ la ayiwa e bɛ sigi dɔ kɔrɔ ka to k'a fɔ ee karisa de bɛ se to la ee karisa kɔni mana ne ka finiw ko u bɛ jɛ nka n'e kɔni y'a ko a bɛ kɛ tan ee i y'i ka furuso gɛlɛya a gɛlɛyala ɔ bawo maaw ka faamu tɛ kelen ye u fanga tɛ kelen ye u ka kodɔn tɛ kelen ye ɔ e b'a dɔn e ye muso caman furu k'a kɛ olu bɛɛ ka kɛ modɛli kelen ye n'u bɛɛ kɛra modɛli kelen ye kun bɛ kɛ u caman furu la bele wa n ko caman furulen kun de ye dɔ tɛ se dɔ la dɔ bɛ se o la ɔ o de b'a to ɛɛ camantigi dusu bɔ ɛɛ a jabɔ ɔ mais n'a n'a bɛɛ nana kɛ modɛli kelen ye bele hali bi kelen de b'i bolo o. ɔ o la n'e ko k'u bɛɛ ka kɛ kelen ye e de m'a faamu dɛ n'i ye muso caman furu i bɛ bɛɛ mara n'i jogo ye ɔ o tuma k'a fɔ nin ma aa nin de bɛ se baara in na e kɔni tɛ se nin na karisa e kɔni tɛ o bɛ balaw kolokolo o tuma ko muso caman cɛw ka hakili to o la kana to k'i muso dɔ lafasa baara ko la sekow ni dɔnkow la ayiwa muso dɔ kɛrɛfɛ o kow bɛ futinɛ kolokolo tan ni seginnan bɛ an bolo kɔrɔ nin waati in na o de ye ko i na se ka yala i b'a kalama muso cɛ kan ka to k'a yɛrɛ kɔlɔsi nimaaninw na ani kɔɲɔwuluninw furuso kɔnɔna na i b'o kalama wa a t'o kalama bawo a ma furu dɔ kɛ ka ye fɔlɔ ayi kɔɲɔwulunin olu ye faratiw ye furuso kɔnɔ olu de ye furu baga ye n'i faritila olu de bɛ se ka i ka furuso tiɲɛ ɛ nin kuma bɛ fɔ tuma min na nin ye kɔɲɔ yɛrɛ kɛtɔla de ye muso bɛ d'i ma dɔgɔkun min kɔnɔ kalo kelen min kɔnɔ numaninw e yɛrɛ ka dɔgɔninw olu bɛ mankan min kɛ ni kɔɲɔmuso ye ani kɔɲɔmuso yɛrɛ ka dɔgɔninw olu bɛ mankan min kɛ ni e ye ani kɔɲɔwulunin min donna a sen kɔrɔ ka na ko e na se k'i yɛrɛ kɔlɔsi olu la wa siga t'o la bawo minnu bɛna muso bilasira olu de bɛ taa ni du kunnafoni ye furu dɔ in kɔnɔ ɛɛ faso kɔnɔ aa an yɛrɛ tun t'a dɔn ninnu ka du bɛ tan koyi ee an taara min kɛ n ko a bɛ tan a bɛ tan ɔ u nana muso di nka u ka kɔlɔsili b'u yɛrɛ la yen dɛ ɔ mɔgɔ kɔni bɛ fɛn bɛɛ bɔsi dunan na nka i tɛ se k'a hakili bɔ a la dɛ o tuma ko kɔɲɔkɛ k'a yɛrɛ kɔlɔsi kɔɲɔwulunin ni numaninw na kɔɲɔ tumaw la bawo u bɛ kuma dɔ fɔ e ma tulonkɛ la e b'o jaabi tulonkɛ la olu bɛ taa a ɲɛfɔ ni sɛbɛ ye o tuma e yɛrɛ bɛ tulonkɛ dɔ kɛ u b'o mara k'o kɛ sɛbɛ ye k'a sɔrɔ olu de y'a a daminɛ mɔgɔ olu bɛ se ka kuma min fɔ e ma diɲɛ na mɔgɔ si tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se ka kuma e kan i ka furu sira fɛ ka numaninw ni kɔɲɔwulunin bɔ o tɛ yen. bawo olu de bɛ se ka e nɛni. olu de bɛ se ka don i kan hali ɲɛgɛn kɔnɔ. k'a fɔ tulonkɛ don. olu de bɛ se k'i lɛbu bɛɛ ɲini k'a dɔn. nin waati kunkurunin nin kɔnɔ. ka taa n'o ye so. ɔ ko yala cɛ i na se k'i kɔlɔsi olu la wa. maniya kuma cogo dɔn. u kana na taa ni i ka gindo dɔ ye. o tuma dansigi dɔ jira ayiwa hakɛ dɔ to i n'u cɛ sani waati nin ka dafa o tɛ o maa ninnu man ɲi dɛ ɔ maakɔrɔbaw ma ɲinɛ o yɔrɔ kɔ o y'a kɛ ladilikan ye o kɔɲɔkɛ i dontɔ filɛ musoko min na nin ye i na se k'i kɔlɔsi kɔɲɔ waatiw la numaninw ni ayiwa kɔɲɔwulunin na wa ɔ n'i y'o layidu ta olu ka kɛlɛ mana na wuli maakɔrɔbaw b'a fɔ an tun y'a f'i ye dɛ e b'a dɔn e numaninw don mun na e y'a fɔ tan kuma o fili bɛ jira e la nam tan kɔnɔntɔnnan o b'an bolo kɔrɔ nin waati min na o de ye ko yala i b'a kalama ni muso dir'e ma ko i ka to k'a lafaamuya furuso kɔnɔna na ko de ka fisa ka tɛmɛ nɛniliw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a bangebagaw nɛnini i b'a kalama k'o bɛ fitinɛ kolokolo furuso kɔnɔ wa a kan ka ka k'o kalama bawo a bɔra du dɔ kɔnɔ ka to k'i muso ka a nɛni ayiwa ka se mansaw ma o ye gɛlɛyaba ye furu la
o futinɛ o tɛ dufɛ joona bawo n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'a ye u b'a fɔ a den yɛrɛ ma i kana to ka a bugɔ ni nɛn ye ko i k'a bugɔ ni busan ye k'o ka fisa ni nɛn ye bawo kuma ninnu tɛ se ka effacer n'i ye min fɔ ka ban o mana don tulo la ayiwa n'i ye min sɛbɛn n'i fili o la i b'o barrer ka dɔ wɛrɛ sɛbɛn nka n'i tulonna kuma la ka ban a mɛnbaaw y'a mɛn dɛ ɔ safurulayi o b'a sɔrɔ a bɛ tulow kɔnɔ ka kuma sani ka kuma i bɛ kuma cogo dɔn ma ko a kana to ka u musow nɛni nɛni bilenw na ani ka se u mansaw ma ɔ bamanankan na nɛni bilen i y'a dɔn nɛni kɔni tɛ ye o ɔ finman ni bilenman bɛ faamu o la cogo di ɛ n'i ko mɔgɔ ma mɔgɔ kundan o nɛni bɛ da a yɛrɛ ma o a y'a nka n'i ko a bataraden ɔ fa de ye batari ye o de ye den nin wolo sisan ɔ maaw bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ i ba de ye batari ye o de ye den nin wolo o de la a b'a fɔ bataraden ɔ y'a dɔn tubabukan de don maa caman yɛrɛ t'o yɔrɔ kalama ɔ n'o tɛ batariden ye nɛni bilenba de ye nka maaw m'a dɔn ɔ o tuma k'i ka nɛniw da ayiwa i muso yɛrɛ ma o tuma hali n'i ko i muso ma n'i y'a singa ni misi ye n'i y'a singa ni fali ye n'i y'a singa ni saga ye o bɛɛ ka fisa ma ni maa ka nɛni aa karisa ne yɛrɛ kɔni ja e yɛrɛ ye wulu de ye o ja hali wulu ka fisa e ye o ɔ i ma se mansa ma i ma se mɔgɔ wɛrɛ ma i kan b'ale yɛrɛ de ma o tuma o nɛni sugu ko nɛni bilen ni mansa nɛni k'i k'o to furu la ɔ ko muso lafaamuyali ka fisa ka tɛmɛ nɛni bilen ni mansa nɛniw kan ɔ ko yala e na se ka taa o ko ninnu matarafa wa n'o ɲininkali kɛra i la ɔ ne ye muso fa nɛni don min n'a bolila ka taa so ɛ n'i ko aa ne da porokotola k'a fa nɛni u b'a fɔ an dun y'a f'i ye dɛ ɔ o tuma dɔnni dɔ fana b'a jira ko n'i fana y'i muso fa nɛni ayiwa n'i da porokotola ni muso sera faw fɛ yen o tuma ni u taara i ɲininka i bɛ ala n'a kira bɛɛ kali u sigilen ɲɛna ye k'i m'a fɔ fiyewu ɔ k'o kuma k'o bɛ furu dilan ko ala bɛ yafa ma o la an y'o mɛn dɔnnibaaw da fana ɔ o kuma nka n'e dimilen taara i sigi n y'a nɛni piyan o kuma i ye furu sa ah. o kuma ne hakili la o tɛ hakilitigiya ye hali bi an bɛ danbe kɛnɛ kan ne hakili la an kun bɔra tan ni kɔnɔntɔnnan de la ah. an bɛ taa mugan na nin waati in na ɲininkali mugan bɛ an bolo kɔrɔ nin waati in na maakɔrɔbaw tun bɛ mugannan in sɛmɛ cɛmannin na yanni muso ka don a bara o de ye ko yala i b'a kalama furucɛ ka kan ka to ka a muso lamɛn tuma min na ni muso bɛ kuma fɛ jama cɛma ko n'i ma to k'i muso lamɛn jama cɛma k'i b'a kalama ko a bɛ futinɛ kolokolo furuso kɔnɔna na bon ko i b'o kalama wa ko fɔ i ka sɔn o ma pour que furu ka se ka sɛbɛntiya i ni muso cɛ.
kosɛbɛ i bɛ jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen tubabukan na u b'a fɔ ko sabotage u b'u muso sabote kojugu tuma dɔ la n'i ye a jateminɛ i b'a ye ni u mako sera muso ma ayiwa ni muso ma jaabi ka ɲɛ o ye kɛlɛ ye nka ni muso mako sera ale ma a bɛ muso neglige tubabukan na ɔ i muso bɛ ka kuma i fɛ i bɛ k'i kala lafili ka to ka kuma wɛrɛw ɲagami o la mɔgɔ jatibaliya bɛ mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la tuma dɔ la hali mɔgɔ focogo dɔ bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn ko n ko man di karisa ye k'a sɔrɔ a ma kuma jaabi cogo kuma dɔw la o b'a jira i la k'a fɔ a ne ko man di karisa ye o ye k'i muso jaabi ni nisɔndiyaw ye i ka to k'a janto a kumakanw na ka to ka girin a ka kuma kan e bɛ ka baro dama de kɛ muso nana bɛ jɔ e kunna ayiwa a bɛ ka kuma dɔ fɔ e bɛ k'o neglige ka tɛmɛ n'i ka kuma wɛrɛw ye aa a bɛ maa tigɛ a yɛrɛ la tuma dɔ la ko o bɛ futinɛ kolokolo ayiwa ni mɔgɔ min kumana i fɛ n'i sina ka kuma tigɛ k'a ka kuma jaabi a b'a yɛrɛ bonyalen de ye o tuma n'i ye ko ko ɲɛsin i yɛrɛ ma i b'a faamu n'i y'a ɲɛsin mɔgɔw ma a ɲɛ bi tunun i ma n'o tɛ ni maa y'a k'i la a ti diya i ye i bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ a tɛ k'i jate o man ɲi ɔ maakɔrɔbaw bɛ o fɔ de ko ka to k'i muso lamɛn tuma min na n'a bɛ kuma i fɛ jama cɛra bawo nin bɛɛ kun ye mɔgɔw kɛrɛfɛ ko de ye n'o tɛ e kelen a kelen ayiwa n'i ye nin k'a la ayiwa o ye aw cɛla ye nka tuma min na maaw bɛ yen dɛ n'e bɛ sɔrɔ ka ban i muso kumakan na a b'i wele i t'a jaabi a bɛ gɛrɛ i la ko a bɛ kuma i fɛ e yɛrɛ t'i tulo jɔ a ka kuma fɛ aa i bɛ ka futinɛ de kolokolo n'i tigɛlen b'a la mun na a b'e ka so i ye so kuturu jɔ maa min kama ka pɔrɔti don a la ka sange siri a ka kanapɛ san ɛɛ hali bi e bɛlɛ b'o kɛ ni mɔgɔw bɛɛ ye i b'a kɛ komi e t'a fɛ maa k'a dɔn e muso don ɛɛ n'i t'a fɛ i ti taa d'a somɔgɔw ma ɔ ko ni i muso bɛ kuma i fɛ k'i k'i hakili to a kumakan na kana to k'a negliger nanzarakan na. Naam.
Ɲininkali mugan ani kelenna o de ye ko i ka i b'a kalama ko cɛ kan ka soronadonnaw eh, cili dɔgɔya a ni muso cɛ n'a fɔra ɲɔgɔn kɔfɛ konin fitinin na ka maaw wele ka c'a ma ko i b'a kalama k'o man kan furu la wa o man kan bawo o ye furu gindo fɔli de ye o don eh, n'i tora k'i teriw ci i muso ma n'i tora ka taa cɛkɔrɔba dɔw ci taa kuma muso fɛ ɛ i bɛ k'a ka gindo de fɔ o bawo a ka kɛlɛ kunw bɛɛ dɔw bɛɛ de o ye gindo de ye o tuma dɔ la a bɛ kɛlɛ toko la tuma dɔ la a bɛ kɛlɛ ɲɔko la tuma dɔ la denko tuma dɔ la dilanko ɔ n'a dun bɛ taa soronadonnaw wele a don dɔ an ka sigi ka kɛlɛ ɲɛfɔ dɛ ɔ ni maa min bɔra e ka muso kalama o tigi tigi tigi e muso de tun bɛ ban e la nin su in na o de la aw kɛlɛla anw taara o kuma sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ den dɔ nana sɔrɔ o kɔfɛ o den kɛra malobali ye ɛ n ko seerew sɔrɔla u b'a fɔ ee nin tɛ kɛ maa ye koyi nin ba tun bɛ ban fa la anw ɲɛna yan o ko n yɛrɛ taara a kuma dɔ yɔrɔ la den danbe tiɲɛna bawo diɲɛ bɔra a ka lɛbu kalama o de la a b'a ka kɛlɛ kɛ a b'a fɔ du kɔnɔ yen k'a ban yen o ka fisa ni maa ci caman ye e muso tɛ jinɛ wɛrɛ ye bɛɛ tɛ mɛlɛkɛ wɛrɛ ye n'aw kɛlɛla a ye ɲɔgɔn sigi a ka bɛn a la ye nka taa kuma muso fɛ a don bɛɛ min na sa man di ye n'o cayala kojugu furu ma sutura bilen ɔ kɛlɛ banbali dɔw de bɛ na n'a ye walima mɔgɔ dɔw ka cogo de y'o ye o tɛ taa maakɔrɔbaw fɛ yen dɛ a ye tuma min na kɛlɛ bɛ taa maakɔrɔbaw fɛ yen o y'a sɔrɔ a ye bon kɛɲɛ de n'o tɛ kɛlɛ bɛ kɛ bon de kɔnɔ ka taa ala ye o tuma ni min ye bon kɔnɔna kɛɲɛ sisan a bɛ taa bulon kɔnɔ ɔ n'a sera bulon kɔnɔna ma fana o kɔrɔ ye da wɛrɛw bɛ don a la nka a ye kuma muso fɛ tuma bɛɛ ko o furu sugu suturalen tɛ bawo maa o maa bɔra e ka gindo kalama ka ban fo ka diɲɛ wuli hali ni muso nana ɲɛ e tɛ se ka yaala k'a f'u bɛɛ ɲɛna bilen ko aa a tun tiɲɛna nka sisan a ɲɛna e tɛna fɛn fɔ bilen o ɔ olu kɔni dara kuma min kɛnɛ kan olu bɛ taa n'o de ye wa an ka denw tɛ danbe sɔrɔ sigi la bilen bawo u lɛbura k'a t'u ma wolo fɔlɔ ɔ ko a kana cibaw caya a ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛw la kojugu mugan ni filanan o de ye maakɔrɔ tun bɛ ɲininkakali mugan filanan min kɛ cɛmannin na yanni muso ka don a ka so ko i b'a kala ma cɛ ka to ka wuyabaw tigɛ i muso ye ko a bɛ muso tigɛ cɛ la furu kɔnɔ wa ɔ mun bɛ muso tigɛ cɛ la fo ka taa kɛ hali a t'i dala kuma jate wuya de b'o kɛ ɔ nka nin yɔrɔ la an tɛ se ka nin ɲɛfɔ f'an ka kumadenw de ɲɛfɔ maaw ye ɔ maa caman bɛ nkalon ni wuya ani fananya ɲagami ɲɔgɔn na olu tɛ kelen ye maa bɛ se ka nkalon tigɛ i muso ye o tɛ fɛn tiɲɛ ɔ nka n'i ye wuya fɔ a ye aa a bɛ tigɛ e la dɛ ɔ fananya n bɛ fɛ k'a fɔ fananya ye mɔgɔ min ye kuma a tɛ se ka mɔgɔ ka gindo mara o de ye fana ye an jɛra ko o ko la e mana bɔ kɛnɛ ma e b'o lakali an ka gindow n'an ka ko dogolenw e tɛ se k'o mara fiyewu i mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ i b'olu lakali o de ye fana ye ɔ ni maa min ye gindo dɔ poyi a bɛ fɔ k'a ye fananya tigɛ o tuma mɔgɔw de t'o yɔrɔw dɔn bamanankan na o tuma nkalon o ye i nana i taara yala dugu kɔnɔ i nana i ko ko a ko i taara affaire dɔ kɛ sa ko i filɛ ka waa duuru sɔrɔ i ma waa i ye waa duuru bɔ ka jira an na ko i y'o de sɔrɔ sisan sisan ayiwa nkalon don sa wa tiɲɛ don anw t'a dɔn e de tun bɛ yen walima fɛn dɔ e a fɔra ko dirisa natɔ filɛ jaa dirisa tɛ a nana gɛrɛ min kan an y'a sɔrɔ sedu don e o b'a fɔ cɛ i ye nkalon tigɛ e ko dirisa don k'a sɔrɔ o tɛ o de ye nkalon ye ɔ ani ko ko ɲɔ de bɛ bɔrɔ in kɔnɔ a taara sɔrɔ bi malo i ko bimiri don a taara sɔrɔ malo don o ye nkalon ye ɔ ɛɛ wuya o de ye i nisɔndiyatɔ sinna ka wuli ten i ko i muso ma n'ala sɔnna ma a ɲinan seliba kɔnɔna n bɛ kɔnpilɛ fila tigɛ i la ɔ ɲinan kɔni aa affaire bɛ ka taa cogo min na ɲinan ne bɛ kɔnpilɛ fila tigɛ la ɛ seliba nana se kɔrɔkɔtɔ e ma se ka fɛn kɛ muso ma e deli o e yɛrɛ da de y'a fɔ a ye ka layidu ta i yɛrɛ ma ka tila k'a tiɲɛ o de ye wuya ye ka kuma ɲuman fɔ ka hɛrɛ dɔ ŋaniya k'a fɔ ka bɔ i da la ka sɔrɔ i m'a kɛ ka na dɛsɛ k'a kɛ o ye wuya ye i n'a fɔ an ka bi ɲɛmaaw b'a kɛ cogo min ni min bɛ sigi ɲɛmaaya la a b'a fɔ n bɛna dugu fan in dilan ne bɛ nin kɛ tan n'a nana kɛ mɛri ye wali n'a nana kɛ depite ye a t'a tɛmɛtɔ ye bilen o ye wuya ye ɛɛ anw de tun y'i bugɔ i k'a fɔ k'i bɛ nin jɔ ka d'an ma wa i ma karaba i ma nɛni i ma foyi i yɛrɛ da de bɛ i bɛna kɛ i nana dɛsɛ k'a kɛ o de ye wuya ye o tuma maaw bɛ wuya ni nkalon ɲagami ɲɔgɔn na kelen tɛ o tuma ko n'i tora ka wuya tigɛ i muso fɛ k'a bɛ muso tigɛ cɛ la. o tuma ni muso y'i deli sisan n'a ko fini nin tigɛ ka di n ma n'i ko ni wari nana sɔrɔ n b'a tigɛ aa i ma layiru ta dɛ n'i nana dɛsɛ n'a y'i ɲininka wa ne ko e ma ni wari sɔrɔla wari de ma sɔrɔ fɔlɔ a ma sɔrɔ o tɛ wuya ye nkalon ye o tɛ faniya ye o kɔni ye a y'i deli a ka deli de ma ɲɛ fɔlɔ nka n'e yɛrɛ da ye kan dɔ fɔ a ye nisɔndiya kosɔn ka na dɛsɛ o la o de ye wuya ye i n'a fɔ tigi k'a fɔ an n'ala sɔnna a ma bon ni an ye nin baara nin kɛ ka sɔn ka waa duuru da i ka sara kan ɛɛ baara nana ban e ma sɔn ka waa duuru d'a kan i ye wuya de fɔ o tuma ko wuyaba fɔ k'o bɛ cɛ muso tigɛ a la o tuma a kana sɔn wuya fɔ ma a musow fɛ ni i y'a dɔn min se t'i ye kana layiru t'a ye i yɛrɛ ma ten o de ye wuya ye ɔ i b'a dɔn wuya yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a ɲini a b'an ka bi politiki faamaw la ka caya bawo layiru minnu bɛ ta an ye a tɛ tiimɛ a tɛ komi mɔgɔw bɛ faama wele ka sigi n'i kɛra faama ye i bɛ mun k'an ye a yɛrɛ ale yɛrɛ de bɛ taama ka na aw fɛ yen n'aw wotera n fɛ n b'aw ka nin sira in dila ɔ an bɛ wote i fɛ i t'o dilan aa a bɛ komi wuyaba fɔlaw bɛ ɲini ka caya ɲɛmaaw la o tuma o de ye wuya ye an bɛ taa ni ɛɛ Ɛɛ mugan ni sabanan o de ye ko cɛmanin n b'i ɲininka maakɔrɔw fɛ i b'a kala ma n'i ye muso furu k'i kan ka to ka baara de kɛ ko ni cɛ nin ma sɔn baara ma k'o bɛ muso tigɛ cɛ la k'i b'o kala ma furu kɔnɔ wa e ma ye tuma dɔ la ni dugu jɛra n'i dalen bɛ so kɔnɔ yen ah, ah. muso bɛ dimi i kɔrɔ wa ah, nka muso tɛ cɛ sigilen fɛ ten bawo muso b'a dɔn ale ka bɔ t'o la ɔ cɛsiri de kofɔtɔ don cɛdennin ye nin yɔrɔ la ko doni de ditɔ filɛ i ma k'i b'a dɔn ko n'i ma kɛ baarakɛla ye ko bɛ muso tigɛ cɛ la wa bawo n'i ma baara kɛ musakaw tɛ sɔrɔ ɔ n'i nana dɛsɛ i muso kɔrɔ musakaw tɛ sɔrɔ min bɛna don a la e yɛrɛ b'o sidɔn sa o nafolobatigiya ye dakan ye nka n bɛ bi kɛ di kɛnɛbaatɔ fɛ baarakɛbaliya sen b'o la ɔ nka n'i ma bana kɔni a mana kɛ cogo cogo i bɛ dumuni kɔni sɔrɔ ɔ min bɛ mara ka kɛ maa tɔw ɲɔgɔnna ye sa o bɛ garijɛgɛ de bolo ɛ n'o tɛ fanga bɛ kɔnɔbara balo dɛ ɔ nka garijɛgɛ de bɛ marali kɛ ɔ k'o tuma ko cɛden ko i b'a dɔn i dontɔ min filɛ furu la nin ye aa ko baara tɛ di bɛɛ ma dɛ i b'a kalama n'i ma kɛ baarakɛla ye k'o bɛ muso tigɛ i la dɛ o tuma

o bɛ cɛ nege bɔ muso la ni muso tɛ guwa ɲɛ dɔn a to dumunikɛla wɛrɛw k'a fɔ f'a yɛrɛ bɛna a f'i ɲɛna aa mɔgɔw ko ne tɛ se guwa la walima a yɛrɛ deguntɔ bɛna a f'i ɲɛna ne mana dumuni tobi a tɛ dun o don y'a fɔ don ye i b'a fɔ aa a bɛ sɔrɔ a tɛ diya dɛ fɛɛrɛ min y'i diɲɛ ɛɛ fɛɛrɛ min ye tobilikɛla diɲɛ i b'o dɔw ɲɛ jira a la wali n'a ka kan ka tobili kalan sira minnu fɛ i b'a bila ka t'o kalan kɛ nka e yɛrɛ de y'a furu ka don a tɛ se guwa la e mana i sigi ayiwa ɛ baroda la ko cɛw ne ta de tɛ se guwa la ne ta cɛw ne mana bɔ kɛnɛma ne bɛ n yɛrɛ dilan e mana fɛn san ka d'a ma cogo cogo a tɛ se i ye muso lɛbu fɔ. A ko o kuma ko o tɛ bɛn furu la ka to k'i ka muso guwa dɔnbaliya lakali k'o bɛ furu sa o kuma hali n'a tɛ se i de bɛ kuru a kan n'a sɔrɔ duba don a bɛna dɔn walima ayiwa cogo o cogo a bɛna dɔn nka e yɛrɛ de ka to k'a lakali maaw ye k'a seereya ko e muso de

k'e b'o kalama furu ko la wa. n'a y'a sɔrɔ caman b'i bolo. n'a y'a sɔrɔ caman b'i bolo. voilà. aa aa. a tun fɔra ko ka dɔ dɔ lafasa dɔ ye. kosɛbɛ. o bamanankan ni k'a kɔrɔfɔ tɛ kelen ye. ayi. ɔ kɔrɔfɔ bamanankan fana na o ɲagamilen don. a ɲagamilen. b'a mɛn bamanankan dɔnnaw yɛrɛ da ko kɔrɔfɔ b'i bolo. ayi kɔrɔfɔ tɛ maa bolo dɛ. ayi. kɔrɔfɔ de ye ka mɔgɔ ko lafɔ a kɔfɛ k'a kɔ dɔ fɔ ka ka dɔ fɔ a kɔfɛ o de ye kɔrɔ kɔ dɔ fɔ ye o de nana yɛlɛma ka kɛ kɔrɔfɔ ye siga t'o la o n'o tɛ baabu de bɛ fɔ wali kuma ɔ karisa kuma b'i bolo wali walima karisa baabu b'i bolo ɔ nka an b'a mɛn sisan u b'a fɔ karisa kɔrɔfɔ b'i bolo aa ko karisa ye ne kɔrɔfɔ a ye n wele k'an kɔrɔfɔ ɔ bamanankan tiɲɛyɔrɔw de ye ninnu mɔgɔ min kɔrɔfɔra a ma fɔ i ɲɛna dɛ o de ye kɔfɛ kuma ye k'a kɔ lafɔ o de ye kɔrɔfɔ ye o y'a kɛ re de ye n'o tɛ a bɛ fɔ ko k'a kɔ dɔ fɔ o tuma ka to muso min bɛ e bɛ min bara sisan dɔ nin tɛ yen i bɛ ka kɔfɛ ta in kɔ dɔ fɔ min b'i fɛ kɔrɔ ɔ k'i kana to ka ye muso dɔ kɔrɔfɔ dɔ ye o tuma k'a kɔrɔ fɔ ka fɛn minnu b'a la ka olu ɲɛfɔ a dɔ nin ɲɛna k'a sɔrɔ a tɛ yen ɔ o de ye kɔdɔfɔ ye ɔ ko kuma ko ni maa min ye muso caman tigi ye n'i tora ka dɔ kɔrɔfɔ dɔ ye k'o bɛ i ka muso ka bɛnbaliya sababuya ɔ n'olu ma se ka kun fewu o y'i yɛrɛ nɔ ye donc nin bɛ fɔ cɛden ye walasa a k'a janto a la an bɛ taa mugan ni wɔɔrɔ na mugan ni wɔɔrɔ na u tun bɛ ɲininkali mugan ni wɔɔrɔnan min kɛ ko yala i b'a kalama ko u b'a fɔ muso y'i ta ye k'i t'o dɔn nkalon ye ko fɔ n'i ye kojuguba dɔ k'a la don min na i b'a dɔn tigi wɛrɛw b'a la. ɛɛ nin kuma ye tiɲɛ ye bamananw tun b'o kun fɛ koyi ɛɛ an y'an den d'i ma an y'a di ala ma k'a d'i ma aa i ta don bi i ta don sini a bɛ bɔ ten ɔ e kɔntalen bɛ wuli maakɔrɔbaw b'a fɔ na an ka kuma dɔ f'i ye. i t'a dɔn ko e ta ye muso nin ye i t'o kuma dɔn nkalon kuma ye dɛ fɔ n'i ye kojugu dɔ k'a la e ma muso dɔ balimaw faralen ye ɲɔgɔn kan ni bere ye burankɛ nɔfɛ ka ɛ n'i ye kojugu kɛ mɔgɔw den na tuma min i sɔrɔ k'a dɔn jaa a kun kalifala ne ma de o a n'o tɛ n'i ta don a tɛ se nin ma dɛ ni duloki sanna ka d'i ma n'o farala mun bɛ kɛ n'u ye nɛgɛso san ka d'i ma n'o karila mun bɛ kɛ ayi nka n'u ye muso d'i ma n'i dimina ka ka bese ɲɛ kelen bɔ a la don min i na sɔrɔ k'a dɔn jaa kalifa don a ma d'i ma dɛ ɔ ko cɛden kan'a bila a kun na ko muso in dir'e ma komi i bɛ finiw sɔrɔ cogo min i kana muso k'i bolofɛnw ɲɔgɔn na ye a ma d'i ma dɛ a kalifal'e ma de n'i ma da o kuma la i ka kojuguba dɔ k'a la balimaw yɛrɛ o minnu y'a furunafolo minɛ k'a dun ka sariya bɛɛ f'u ɲɛna i y'o sara ɛ i ye fɛn min kɔni furunafolow n'a fɛn bɛɛ sara a kɛra i ta ye dɛ nka n'i ye dansago k'a la balimaw kelenw de bɛ wuli ka na ka n'a ta ka taa u ko n'i dɛsɛra a kɔrɔ aa ko furu kɔni maa kɛ cogo o cogo hali den tɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ u b'a fɔ na so dɛrɛ furu ma dabɔ o kama o ye dɛsɛ ye fɔlɔ ɔ fa bɛ yɛrɛ la don na i ka bese ta ko i b'a kun tigɛ ɛ n'a taara o fɔ dɔrɔn furu bɛ sa ɔ ko a ma dabɔ o kama ɔ nin yɔrɔw fɔ kun ye bama ɛɛ kamalen fɛ a k'a dɔn ko muso in kalifala a ma de ko a ma d'a ma dɛ bawo ni fɛn min dir'e ma n'i y'o feere o y'i ta ye o. ni mɔgɔ y'i wele ka dulɔki d'i ma i kɔni b'o don k'o fara ale t'i ɲininka bilen nka ni muso dira i ma a ma di dɛ ɔ ko muso ye kalifa ye ko i kana i t'a dɔn ko i muso ko i t'a dɔn ko i t'o kuma nkalontigiya o don min na n'i ye kojuguba dɔ k'a la ɔ u bɛ nin kɛ ka mugan ni wɔɔrɔnan kuncɛ walasa cɛden ka hakili to a la ko muso tɛ bagan ye ko muso tɛ minan ye muso ma d'i ma i k'i sago k'a la ko muso ma d'i ma tɔɲɔli ni tɔɔrɔw kama ko a ma d'i ma i ka a kɛ i sago ye baw kɛlɛ dɔw kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka kɛlɛ kɛcogo man ɲi tuma dɔ la u bɛ muso kɛlɛ i b'a fɔ ko somɔgɔ t'a la ɔ o la somɔgɔw fana bɛ sɔrɔ ka wuli ayiwa ka n'u ka mɔgɔtigiya fana jira a la ɔ o la ko muso ye kalifa ye nin ye mugan ni wɔɔrɔ ye walasa cɛden ka hakili sɔrɔ ni muso mara cogo ye mugan ni wolonfila mugan ni wolonfilanan o de ye ko nin minnu fɔlen filɛ ka tɛmɛ ni i b'a kalama ni cɛ min sera ka ninnu matarafa k'i muso kɛra i ta ye wa siga si t'o la dɛ nin kuma mugan ani wɔɔrɔ min fɔlen filɛ ayiwa ko ni cɛden min sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen dafa u fɔcogo la k'i ka d'a la k'i muso kɛra i ta ye ɔ kamasɔrɔ mugan ni wɔɔrɔ kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko i muso ye i ta ye k'i t'o kuma nkalontigiya ko fo n'i ye kojuguba dɔ k'a la ɔ ka tila tuguni ko nin minnu fɔlen filɛ nin ye n'i sera ka ninnu bɛɛ matarafa k'i muso kɛra i ta ye baw a kɛra i ta ye baw e tɛna kojugu k'a la janko i n'a somɔgɔw ka kɛlɛ e y'a dɔn kalifa don ka ban a ka kan ka kɔlɔsi de ɔ tɔɔrɔ kana ɔ n'i y'o dɔn ka ban somɔgɔw kɔni tɛna bila e la bilen ɔ k'o kuma nin kumakan ɲɛ mugan ani wolonwula furu tun bɛ sigi ni nin ye jamana laadaw tɛ kelen ye sigidaw laadaw tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw la muso bɛ bɔ du min kɔnɔ olu ka maakɔrɔbaw de tun bɛ nin kan fɔ muso ye o tuma a bɛ na du min kɔnɔ olu ka maakɔrɔbaw de tun bɛ cɛmannin sigi fana ka nin kuma ɲɛfɔ a ye ɔ dɔw fana fɛ u bɛ furuɲɔgɔnma fila sigi kɛnɛ kelen kan bulon kelen kɔnɔ ka muso ta tɛrɛm'a ye ka cɛ ta tɛrɛm'a ye ɔ o laadaw ka na ban an ka jamana kan k'a dɔnbaaw ban a ti kɛ bele a t'a ɲɛdɔn bilen fo ka na kuma ninnu tunu ɔ anw wulila ka se maakɔrɔba minnu ma n'olu sera ka min ɲɛma tɔmɔ ka d'an ma o de kɛra nin ye a bɛ se ka kɛ a ka ca nin bɛɛ ye nka n'i kɔni ye nin mugan ni wolonfila da gere i ka furuso kɔnɔ ka taa balaw dɔ sɔrɔ bele min bɛ furu sa mugan ni wolonfila kɔfɛ aa fo n'i ma kuma ninnu kɔrɔ dɔn kosɛbɛ n'o tɛ n'i y'o kɛ kɛlɛ ti kɛ i ka furuso kɔnɔ ni kɛlɛ donna ni nin fɔliw bɛɛ sabatira a kɔni tɛ bonya o tuma ni maa min sera ka ninnu matarafa i bɛ furu diyabɔ ɔ furu a bɛ fɔ de ko furu mɔgɔ caman bɛ sigi telew la u b'a fɔ furu ka gɛlɛn ayiwa mun bɛ ni bi furusaw ye ayiwa e ka maa caman ɲininka maa minnu bɛ nin dɔn bani e wuli ka nin kumakan ɲini mɔgɔw da ka dɛsɛ kolokoto ɛ n'aw bɛ maaw minɛ ka di ɲɔgɔn ma ten ko i sera furu ye i bɛna taa i cɛla la ayiwa nin kalo in tile hakɛ in i b'i labɛn a bɛ taa kun digi a bɛ labɛnw kɛ minɛnw bɛ san nin don in ɔ muso furu furukɛla kɔni bɛ bɔ min kalama ayiwa minɛnsanw ni fɛnw labɛnw de bɛ yira a la a bɛ taa ko min yɛrɛ kama min bɛ fɔ a ye furu ka gɛlɛn dɛ n'i taara i b'i jija dɛ furu ka gɛlɛn dɛ i b'i jija fan jumɛn fɛ ni balontanna bɛ yɛlɛ tɛrɛn na n ko n ko entraîneur bɛ poste dɔ de yira a la

i taara furu la i ka sabali furu tɛ taa sabali kɔ sabali tɛ don maa kunkolo la a tɛ don maa kunkolo la kɛta dɔw de bɛ yira a la n'i bɛ nin kɛ i b'a kɛ tan n'i bɛ kuma i bɛ kuma tan n'i bɛ sigi i bɛ sigi tan n'i ye ɲɛ dɔ yira a la n'o ma bɔ n'o ma bɔ a kɔnɔ ayiwa a bɛ kisi furu gɛlɛya ma nka n'i m'a kalan ko la ko furu baara baara yɛrɛ bɛ yen bi wa baara tɛ yen bi dɛ ɔ o b'a fɔ furu ka gɛlɛn a bɛ sunguruw ɲɛna ko n'a fɔra ko furu ka gɛlɛn i bɛ soli ka wuli ka ji minnu sigi ayiwa tasuma sisi minnu bɛ minɛ gwa la ale b'a fɔ a tiɲɛ na u y'a fɔ cogo min na furu ka gɛlɛn ko don o don tobili kɛ yen furu ka gɛlɛn n y'a gɛlɛya ye ko Cɛden b'a miiri ko ee ko furu ka gɛlɛn c'est parce que muso nana bana dɔrɔn ale taara dɔgɔtɔrɔso la ordonnance dɔ dir'a ma a y'o san kɛmɛ wɔɔrɔ ale taara i sigi gɛrɛn na a cɛ an ka le vieux yɛrɛ kɔnna ka furumuso di ne ma kojugu ɛ u b'a fɔ cogo min na cɛ a ko nin ka gɛlɛn dɛ ɛ kunun ko ne ye kɛmɛ wɔɔrɔ don da la ale hakili la k'o de ye furu gɛlɛya ye ayi o dama tɛ o ɔ ni ɲɛ dɔ ma yira e la e bɛ gɛlɛya mɛn e yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn furuso kɔnɔ e bɛ mun kɛ ni nin jɛra ka faamu ka hali ni nin bɛɛ tɛ tiɲɛ ye hakilitigiw k'u hakili boli nin kumakan ye bi duuru ni duuru in kan ka se ka tataw woloma a kɔnɔ k'a bila bulon kɔnɔ nin tɛ faama ko ye o faama ye nin kɛ o faama ma kɛ o bɛɛ bɛ se ka nin f'i denmuso ye a bɛ taa furu la bɛɛ kalan bɛ bi i bɛ se ka nin papiye dilan k'a d'a ma a b'a bila a yɛrɛ kɔrɔ an ka jamana kolonisera nasara minnu fɛ n'i ye maa kalalenw ɲininka u t'a fɔ kɔti bɛ furu la wa furu sariya minnu b'u bolo mɔgɔ kalalenw dɔrɔn de b'o dɔn a bɛ fɔ kunfin ye wa a tubabukan minnu b'a kɔti kɔnɔ furukɛla dɔ bɛn min kalalen don tubabukan na i ɲɛna kosɛbɛ i k'a kumakan ɲɛ tan ni naani ɲininka a la a ka segin a kan bamanankan na n'i ye polisiw bila k'o maaw minɛ tile kɔnɔ u bɛ mɔbili fa min tɛ se kɔni tubabukan de don a tɛ faamu fɛn min bɛ furu ɲɛna e yɛrɛ tɛ k'a kɔrɔ dɔn e bɛ taa mun kɛ foyi o tuma jamana o jamana n'a ka sariya kuma tɛ fɔ a ka kan na nkalon don a tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ɲɛtaga tɛ sɔrɔ ne m'a fɔ an ka bɔ nazara bolo ka baara k'an yɛrɛ ye ne kan t'o ma nka nazara m'an bali k'an ka kan fɔ dɛ n'o bali nazaraw ye mɔgɔw sara ka bila sunafɔkan kama yan gaso jala u b'a kayew fa ka ci u ma ayiwa an ka kumaw la kan tɛ mali kɔnɔ nazara tɛ min nɔfɛ n'a bi sɛbɛn ka ci u ma ye ɔ mɛ an yɛrɛ dun b'an ban an ka kanw na nazaraw b'u ka kan di an ma yan k'an ta ta ka taa taalen ɲɛfɛ an yɛrɛ bɛna an ka kanw ɲini tugu ka sɛgɛn ka tila ka na an yɛrɛ ka kan feere an ma yan ka na ekɔlisow jɔ yan k'an kalan bilen an ka kan na siga t'o la o. maaw kana siga o la fiyewu. ɔ ne ko n ko kanko in de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye. mɔgɔw t'o de dɔn. tant que n'i t'i yɛrɛ ka kuma fɔ. a tɛ ɲɛ dɛ. a tɛ ɲɛ. bamanankan filɛ kɛ anw jumɛn bɛ se ka bamanankan fɔ bi. n'a yɛrɛ tubabukan don a la. o tɛ yen. o y'an ka kan faga ka ban. o kɛra. ɔ n'o kɛra. olu dun bɛ k'an ta kanw ɲini k'a sɛbɛn. k'a enregistrer u ka mansinw na ka taga. u bɛ k'a kalan. i b'a dɔn an bɛ taga nin cogo la ka taga nin cogo la ta in nafa bannen u bɛ segin ka na ni anw yɛrɛw ta ye ka tila ka wari bɔ tugun k'an denw don an ka kanw na yan ka wari bɔ a nɔfɛ kɔlɔkɔlɔ wari de bɛ sara nanzarakan nɔfɛ bi lakɔlisaraw filɛ kɛ yadɔ u ka kan ye sanga sɔrɔ sa ɔ jɔn de kalala ka nivakini dilan mali kɔnɔ tubabukan i bɛ mun de dɔn a kɔnɔ ayi min bɛ yira e la olu ka sɛbɛnlenkɔrɔw don ɔ o la maa tɛ se ka kɛ dɔnnibaa ye tant que jamana si tɛ se k'a yɛrɛ ta ka kɛ dɔnnibaa jamana ye n'a ma sinsin a yɛrɛ ka kan dɔn o ka gɛlɛn dɛ a t'o jamana ye fiyewu o jamana y'a yɛrɛ ta ka kɛ producteurs ye fɛn ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ tilali kɛ ka ko dɔ ye i ka da la u bɛ kuma u bɛ baara kɛ n'u yɛrɛ ka kan de ɔ anw ta nin ye naganaga kan ye caman ɲɛna nka an bɛ fɔlɔ min na o ye furu ye bawo adamadenya sun bɛ ta ka bɔ furuso de kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ taa furuso kɔnɔ a ye kan sɛbɛ dɔw f'u ye ni furu ɲɛna adamadenya bɛ ɲɛ ni adamadenya ɲɛna dɔnni bɛ sabati ni dɔnni sabatira baaraw bɛ ɲɛ laala don nataw la an na s'an yɛrɛ kɔrɔ